wawa amwene tiye ndikambe za tanzania tanzania kapena titero the republic of tanzania ya taona news kuti kuli ma demonstrations anthu akwiya akupanga demonstrate against president wa ku tanzania kodi tafika bwanji pano ndikamba mwasangasanga uh, popeza nkhani iyi ndi yayitali Koma tibwerere kaye tiyambire ku history ya Tanzania. Tanzania imatchedwa the Republic of Tanzania. Koma kalekalero dzina lake silinali the, the, the Republic of Tanzania yayi. Dzina lake linali Tanganyika. Okay? Komano ku Tanzania komweko kuli chilumba chachikulu. Chilumba chimenechi chimatchedwa Zanzibar. ndipo Zanzibar inali territory yoima payokha. Zanzibar tinaphunzira ndithu kalekalero kumene kunali ma Arabs ankafikira kuzapanga trade ndi ku Africa kuno. Ma Arabs anafikira kumene kuja, ma Indians, tra ma Indian traders, ma Arabs anali kwambiri, ndipo anthu amenewa amapanga control dera lija okay ayi timaziwa za slave trade kaya kaya kaya za ma spices zimachitikira ku, ku, ku Zanzibar kuja ngati munapitako munaonanso kuti kuli ma buildings eh, eh, architecture ya chi arabu arabu chi indian chi indian kumeneko ma arabs amenewa tanzania itapanga gain independence yake mu 1964 anthu akuda amene anali ku, ku chilumba kuja amasalidwa mphamvu zinali m'manja mwa ma arabs Ndipo anthu akuda amene anali kuchilumba kuja anagwirizana ndi anthu aku Tanganyika kuti aah tonsefe ndife amodzi timenyere ufulu. Ndiye anthu akuda aja akuchilumba kuja anatenga mphamvu ndithu atapanga riot, atapanga protest anatenga mphamvu kuchoka m'manja mwa ma Arabs aja. Ndiye anagwirizana ubale ndi Tanga ndi Tanganyika ija kuti tiyeni tipange Republic tikhale ndi dziko la mphamvu tonsefe tikhale dziko limodzi ndiye kunabwera the Republic of Tanzania Tanganyika ndi Zanzibar together kubwera Republic of Tanganyika so Zanzibar ili ngati ku island ku China kuno tili ndi island timati Taiwan right eh ndi kuli mainland kumene kuli ku Tanganyika ku Tanzania kumene timapita kuja ku Dar es Salaam ku Dodoma kumene okay ndi ngakhale anapanga dziko limodzi kukhala tanzania kuchilumba kuja kuzanzibar kuja kulibe kudakali boma lake amakhala ndi president wawo amakhala ndi boma la kumene kuja eya komabe ndi dziko limodzi moti mavoti akamachitika amachitika mbali zonse hey. Eh. now tafika bwanji pano ndakamba zambiri imeneyi chifukwa kuti muziwe kuti president amene alipo panoyi ndi president woyamba mzimayi wa dziko la tanzania Komanso ndi president oyamba wa Tanzania ochokera ku Zanzibar chifukwa mayiwa kwawo ndi ku chilumba kuja ku Zanzibar. Ndiye anafika bwanji kukhala president wa Tanzania? Tiye ndibwerere mbuyo. Mukumbukira chaka cha 2021 pa 2015 ku Tanzania kunali chisankho ndipo kunasankhidwa president amene anatchuka kukhala President wa no nonsense wachitukuko ovuta president amene anali John Pombe Magufuli ndipo Magufuli popanga chisankho chija adasankha running mate mzimayi koma waku Zanzibar kukhala running mate wake ndipo adawina limozi Magufuli president omutsatira wake waku Zanzibar mzimayi ameneyi and reputation ya Magufuli ndi video ndi nkhani inaso Koma chaka cha 2020 kunabwera Covid, tonse tikuziwa za Covid. Ndipo anthu akukamba za ma lockdown, anthu akutani, kunali anthu ena amene amaletsa za Covid kunena za fake izi za fake. Magufuli anali mmodzi mwa anthu amenewo. Mwatsoka 2021 anamwalira mwazizizi. Nkhani imati anagwidwa ndi Covid ndipo anamwalira chifukwa cha Covid. Chifukwa choti Magufuli anamwalira, mzimayi ali president Mzimayi anasanduka Mzimayi ali vice president Mzimayiyu anasanduka kukhala president wa Tanzania By default Tanzania inapeza president wa chizimayi By default Tanzania inapezedwa kuti ikulamuliridwa ndi mzimayi komanso ochokera ku chilumba kuja zomwe zidali kwa nthawi yoyamba komanso mzimayi kukhala wa chisilamu ndanena kale kuti ku chilumba ku Zanzibar kuja kunali aluya ambiri ma arabs ndi kumene kuli chisilamu chambiri tanganyika kuli akhristu ambiri ku mainland komanso kuli ma tribes ambiri akuluakulu oti anthu sadalotepo kuti president wa tanzania yonse ukakhala mzimayi ochokera ku zanzibar koma zinachitika chifukwa cha imfa ya john pombe magufuli now tifike pano sopano Mayiwa agwira dziko lija akulamulira. Akuyendera legacy ya chitukuko ya John Pombe Magufuli. Anthu akuwasapota. Koma kuli opposition ya mphamvu kwambiri. Chifukwa chonena kuti chani? Mtsogoleri ku, ku, ku mainland kuja, ku Tanzania kujano, ku Tanganyika wakale ku mainland kuja. Kuli zipani zina zikuluzikulu ndipo kuli anthu oti atha kulamula dzikoli. Ndinene kuti Magufuli akulamulira sikuti anayi amankayenda moyera kunali opposition koma anali ovuta kwambiri ndipo magufulinso nayenso ankapanga suppress opposition nthawi ya magufuli magufulinso ankanenedwa kuti dictator koma chifukwa choti amapanga zokomera dziko zachitukuko anthu adayiwala mbali ya udictator yo anthu amati he was a good dictator now mayiwa poopa kuti eh ine wakuzanzibar ine nzimayi opposition ukukuyatentha anayamba kupanga suppress dissent kuyamba kupanga suppress opposition ndiye kudali nkhanza amamanga amapha amasowetsa anthu moti amene anali ma- atsogoleri a opposition onse adagwidwagwidwa kumangidwa mangidwa mmene tinalili chisankho ku malawi mungoyembekeza kuti mungo- mungoganizira kuti mcp ikapikisane ndi aswira ndi a ras chikomeni chirwa a dpp amangidwe apangidwe ban, a utm amangidwe apangidwe ban, a udf amangidwe apangidwe ban, kungotsala a Chikomeni Chirwa ndi Mr Swira apikisane ndi a president. Zimenezo ndi zimene mayi aja achita kuja. Nthawi yonseyi anthu amakhala mwamantha chifukwa polisi ya kumeneko imapanga nkhanza zoopsa, nkhanza zoopsa zija anthu amakhala mwamantha, ndipo aliyense wolankhula kulankhula ngati mmene ndikulankhuliramu amalandira alendo usiku ndipo amasowa. zimachitika kwa neba komweko ndiye zonsezi anthu zima- zima- zimakhala zikupanga boilo boilo mpaka na chisankho chachitika kupanda makandidates aja anthu mpaka kus- kukana kukavota kuti tikavotera ndani ndiye iwo amayiwa ndikumalengeza chisankho kuti awina ndi pafupifupi 80 percent zimenezi ndi zimene zakwiyitsa anthu anthu ndikuyambano kuti no enough is enough tipite kunsewu Ndingolankhula chonchi kwa amene simumadziwa kuti kodi chimachitika ndi chani, kuti tafika bwanji pano, mbiri yake ndi imeneyi. Ngati ena muli ndi ndemanga taikani mma comments. Ndanena kale sindidziwa zonse koma uh, picture yaikulu ya nkhani ya ku Tanzania ndi imeneyi, mzimayi wachita nkhanza zoopsa. Ndingoyika chithunzi cha ma, a, John Pombe Magufuli ndi cha mzimayiyi kumapeto uku. Eya, kuti tingokumbukira. A John Pombe Magufuli ndi amenewa. Chipani chawo cha Chama cha Mapinduzi, CCM. Amayiwa achita nkhanzawa ndi amenewa. chipani chomwecho cha Chama cha Mapinduzi.